moni ndine jackie ndi nkhani ya lero tikubwereranso ku china timapitapita ku china koma nkhani yake ndiyosiyana ndi ya masiku onse nde tengani chakumwa tiyeni ticheze pa 24 march 2015 kunapangika ngozi ya galimoto amene anali mgalimotoyo anali bambo wina dzina lake mr one mr one anathamangira nawo kupita nawo kuchipatala anali mu coma kapena nditi anali chikomokere nde amayi ake a Mr One analandira uthenga onena kuti Mr One apanga ngozi kenako anapita kukamuona amayi aja anadziwitsa chibwezi chake cha Mr One uja kunena kuti Mr One apanga ngozi ali mchipatala nde chibwezi chija chinapita kuchipatala kuja kuti akamuone Mr One uja bwezi lake koma anakapeza kuti anakakumananso ndi azimayi ena atatu. Chifukwa apolisi anaimbira mwini wake wa galimoto anali mayi winanso, mmodzi mwa azimayi amene anabwera kuchipatala. kuwafunsa kuti ndinu ndani, onse aja amanena kuti Mr. One ndi chibwenzi changa, Mr. One ndi chibwenzi changa. Nde azimayi aja onse amadabwa kuti aa zikutheka bwanji. kupeza kuti kunali azimayi folo osiyana onse anena kuti abwera kuzaona munthu oti ndi chibwezi chawo nde mr one anali chikomokere ali pa bedi mu coma As- wina anafuna kuti ayambe kulongolola koma wina ananena kuti yayi tisalongolozane tonsefe tanamizidwa ndi munthu mmodzi nde tiyeni timvane kunena kuti chenicheni chikuchitika ndi chani aliyense nkufotokozera mnzake pamene paja kuti iyeyo chibwezi chake chinayamba liti ndi mr one ndipo zatani mpakana kufika patipo kufika tsiku limenelo nde wina ananena kuti ah, ngati akunamiza tonsefe folo chinanso chimene akunama ndi chani nde mzimayi wina nkuzanena kuti "Ah, ineyo ndimamuona nthawi zonse amakonda kukhala pa foni mpaka ndinaloweza password yake nthawi zonse akamapanga enter password yake ndimamuona nde ndikhoza kuona mufoni mwake kunena kuti tione chenicheni kuti munthuyu apanga chani nde foni inali pambali pake iye ali chikomokere pamene paja nde mzimayiyu anatenga foni ija ndikupanga enter password ija nku kulowadi kuchita access foni ija kuyamba kuyang'ana mu foni muja kudabwa anapeza nde kuti kunali azimayi ambirimbiri okwana 30 onse onena kuti akuti ndi zibwenzi zake mameseji omwe amatumizira azimayi onsewa ofanana atsikana aja kudabwa kuti bwanji anapanga ngati group osati pa whatsapp ku china amagwiritsa ntchito wechat anapanga group yawo pa wechat ya zibwenzi za mr one nde anatumizira atsikana onse aja azimayi onse aja mameseji meseji yake inali yokhala ngati nanga si imachokera mu foni mwa one meseji yonena kuti ndachita ngozi ndili mchipatala chipatala chake chakuti chakuti room number chakuti azimayi aja aliyense nkumathamanga kuti hii mr one watani wapanga ngozi chibwezi changa chapanga ngozi kumapeza kuti mpakana azimayi 17 adzadza kuchipatala kuja mpakana nkhani ija nkutchuka mpakana a nyuzi kuyimva mpakana nkhani kupaliponse kunena kuti i kuli mzibambo ali chikomokere ku chipatalako koma kwabwera zibwenzi zake 17 zikuzamuona kuphatikizapo mmodzi anali ex-wife wake nde ex-wife amangoseka anyuzi anamufunsa ex-wife kuti "Ah, zakhala bwanji dati ine bamboyo anali mamuna wanga tinali pa banja koma anandibera ndalama komanso amangopanga zibwenzi mpaka ndinathesa banja moti mwezi watha omwewu anandiyitana kuti ndifuna tikambirane undiuze kuti ndinalakwa nkhani za banja tione kuti tsogolo lathu likhala lotani tikonze zinthu nde anandipasa adresi ndinapita kukakumana naye koma komwe ndinakakumana nayeko ndinakazindikira kuti inalinso nyumba ya chibwezi china chibwezicho changochokapo chapita kuntchito iye anali pakhomo basi nkundiyitana kuti ine ndipite kunyumbako ndinangomusiyira pompo kuti awa sazasinthanso nkutani nkuchoka nde anthu aja pomapitirizabe kuyankhula kuti ah, kodi zimenezi nde tipanga bwanji nanga sikunali mpungwepungwe amayi ake a mr wani aja kukwiya kuyesera kumakalipa kukusa anthu chokani chokani musiyeni mwana wanga achire chokani chokani nde kumadabwa kuti masiku akupita mr wani sakutani sakudzuka mpaka nano anyuzi anafunsa achipatala kuti "Ah, koma yake anachita kuvulala kwambiri bwanji achipatala kuti yayi sikuti munthu wavulala kwambiri yes wavulala and mashini athu onse omwe talum- tamulumikiza zomwe tammangirira-mangirirazi zikusonyeza kuti munthu uyu sakuyenera kukhala mkoma zisonyeza kuti wadzi- wadzuka koma kukhala ngati akunama chifukwa choti akuziwa zomwe zikuchitika wawamva azimayiwa akubwerako akunamizira wangotsinzina wangogona sali mkoma ayi kenako mapeto ake anali opanda choice amayenera kudzukapo anadzukapo nde azimayi aja amavu- amavutanabe ena nkumanena kuti ineyo chibwezi chake wina unena kuti ineyo uyu ndakhala naye chibwezi dzaka naini ndipo mu dzaka nainizo mwezi uliwonse ndimampasa ndalama chifukwa chonena kuti ali ndi makontrakt ofunikira kwambiri amene akuti anakamaliza ndi contractor akumanga manyumba akutani wina nkunena kuti aa ine ndakhala naye chibwezi dzaka 5 nanenso ndimampasa ndalama makontrakt ake awo kuonesana ma, ma, ma documents kupeza kuti zonse ndi zofanana amaonesa manyumba ma, ma, ma project akuluakulu amene akupanga nkumawauza zonena kuti ndalama yanga yonse panopo ndayika apapa project ikamaliza ndikhala ndi ndalama zambiri mungondipasako ndalama mwakuti azimayi aja nkumapeza kuti akupereka ndalama koma kusiyana kwake nkonena kuti amati akati anene kuti tikupangira transfer ndalama amati iyayi musandipangire transfer its okay then tingopita pa atm mungopanga withdraw mungotenga kashi mundipasa ndamampatsa kashi wina uli ine ndampasa mwina 7000 dollars wina iya ine ndampasa 10 wina aliyense kupeza kuti pazimayi onse aja amampasa ndalama akuti amafika pena unena kuti ah, ndalama yonse ndapanga invest project iyi nthawi zonse amakhala ndi project mpaka kumalira kuti sindiziwa kuti nditani amayi anga adwala sizili bwino basi iyetu mzimayi akatenga ndalama kashi kuntani kumpasa Atawonkhetsera anapeza kuti anachita fleece kapena titi anabera anthu pafupifupi 150 to 200,000 dollars kaya tinganene kuti anabera tinene kuti sanabere amampasa ndi azimayi anapsa mtima kunena kuti ukhiteni timusumire nde mpakana anamusumira mpakana mr one anamangidwa kuti iyi ndi fraud kusonyeza kunena kuti azimayiwa mukuwafunira kuwabera ndalama mudzapempha ndalama adzikupatsani kuwauza kunena kuti zonse mwakhala mukupanga ndizi mwakhala mukutenga ndalama kwa azimayi atafunsa mr one ananena kuti ine sindikukumbukira ndipo azimayiwa sindikuwadziwa sindikuwakumbukira ulo pang'ono akuti ndili ndi amnesia palibe chomwe ndikukumbukira A- polisi anakafunsa kuchipatala kuti ndizoonadi kuti munthu sakukumbukira ndi achipatala ananena kuti sitikudziwa kuti akukumbukira kapena ayi koma chomwe tikudziwa nchonena kuti ngozi munthu ukamenyetseka mutu umathadi kuyiwala zinthu zina nde ngati iye wayiwala kapena ayi ife sitikuziwa koma iye ananena kuti sindikukumbukira sindikuwaziwa azimayi onsewo ne apolisi anaso akolowera nayo nkhani ija kuti ah so munthu ulo kuwaziwa sakuwaziwa nde ulo mulanduwo timu- timuyimba bwanji kenako anapezeka kuti atayipitisabe nkhani ija ku court ananena kuti mutipase umboni onena kuti aitha kaya munalemba pena pake munasayinirana ngongole kapena mutisonyeze transfer bank transfer kunena kuti ndalama zanu zachoka zapitako panapeza kuti palibe transfer lina lililonse kunena kuti munthu wachita transfer ndalama kupita kwa mr one ndanena kuti ah palibe umboni onena kuti munampasa mr one ndalama osaja kuti koma timampasa kashi ali yeyi nanga ife tiziwa bwanji kuti munampasa ndi ndalamazo chomwe tikuona nchoti munachita withdraw ndalama zoti munampasa ife sitikuzitani sitikuziziwa basi tu- mlandu anautani anaupanga throw out ku court kuti palibepo mlandu apa ife tilibe umboni wina uliwonse uli bamboyo anakuberani ngati mumampasa kashi vuto ndilanu chifukwa choti bwezi mukulemba mukusayinirana pena pake kuti ngongole basi tu mr wani tu omweyo kutani kumakhala chonsecho nthawi yonseyo dzaka zonsezo mr wani sanali pa ntchito analibe bizinesi ina iliyonse nda- moyo wake mmene amakhalira amadya ndalama za azimayi akuti anafunsa azimayiwa kuti nonsenu chikondi chonsechi pa mr wani bwanji chifukwa ati azimayi amaoneka kuti amamukondabe ngakhale kunali kupita ku, ku polisi chani atakwiya koma anapita ku polisi anali ochepa okha Eh, ku chipatala kunapita azimayi 17 ku polisi anapitanso ochepa kwambiri enawo amakana kutani kumusumira chifukwa choti anali akunkondabe ati anali ndi chikhulupiriro choti mwina akakhazikika bwinobwino chibwezi chipitirira kuti amene amandikondera aliyense amaona kuti amene amandikondera ine muja ineyo ndi ndi mkazi wake zikhalekhale anditenga ineyo mpakana osatani osamupitira ku polisi enawo kumusiya ndi anafunsa azimayi kuti amatani mr wani kunena kuti mpakana mumukhulupirire chonchi ndi akuti anali mwamuna wachikondi koopsa ndipo olo umtumizire meseji amayankha pompo aliyense akunena kuti iye amanditchula kuti my wife my wife meseji iliyonse ati ayi ine amanditchula my wife samanditchulanso dzina nkomwe koma kupeza kuti azimayi onse aja amatchula kuti my wife e ndichifukwa chomwe amatchulira kuti my wife chotero samafuna kunena kuti alakwise dzina nde onse amangowatchula kuti my wife ndi aliyense zimamkomera ati kupezeka kuti madera ena pamalo amodzi pa community imodzi pamapezeka kuti pali zibwenzi zingapo ndi amati akanyamuka apita ku nyumba iyi akangocheza 30 minutes mm, ah, ndikuthamanga ndimangobwera msangamsanga ndikuchokera ku ntchito contract koma ndinakanika kuti ndingokhala ndisakuone ndinangofuna ndidzakuone ndibweranso atuluka kuthamanga kupita nyumba ina akanena zomwezo nyumba ina ndiye azimayi aja aoneka nthawi kochepa amakhala osangalala kwambiri kumaona kuti koma munthu uyu amachita spare nthawi yake kuti atitani adzatione akatero message daily ukupeza bwanji uli bwanji asadwale munthu koma mameseji kumpanga bombadi kuti koma palibenso mamuna amene amapereka nthawi ndi chikondi kwa munthu wamkazi ngati mr wani koma zonsezo amapanga kwa azimayi onsewo ama- anaphunzira kumadzichita maneji kuti azipanga chonchi nanga si palibe chinanso chomwe amapanga zomwe amapanga ntchito yake inali ndi yo imene ndi anapeza kuti basi kesi anayitayira uko nkhani yatha kuti palibepo mlandu koma mr wani anatchuka 2015 paliponse mu social media nthawi imeneyi kenako anapeza kuti nkhani yatha a mr wani anapeza chibwezi che anachikonda kwambiri mtsikanaso iyi a- s- samadziwa ayi kuti ndi ndani adangokumana naye asankadziwa nkhani ya mr wani anampempha kuti awambwereke 5000 chifukwa chonena kuti kaya chinamvuta ndi chani kaya ati anachita kugwetsera misonzi kenako ananena kuti okay ndikuchitira transfer mr wani kunena kuti "Ah, ayi ucheni ingondipasani kashi its okay chifukwa choti pali anthu oti ndichite kuwalipira kashi eti nde mukandipangira transfer ndipiteso ndikachiteso withdraw nditani mukangondipasa kashi zikhala zophwekerako mzimayi uja anatenga kashi kuntani kumpatsa 5000 kenako ati mzimayi amangosowa mtendere mtima umathawathawa kuti "Ah, iye bwanji wachitira za kashi zinamudabwisa mpaka anangopita pa intaneti kuyamba kuchita sechi nkudabwa mr wani ali paliponse pa intaneti kuti ah wandipanga skamu mzibambo amapanga skamu azimayi nayenso kupita ku polisi kunena kuti inetu nanenso wandipanga skamu apolisi ati umboni wanu uli kuti kupezeka kuti "Ii, nayenso anapereka kashi basi nayenso nkhani yake inathera pomwepo kuti ife tilibe umboni kuti munampasa mr wani ndalama ndi basi nkhani ya mr wani inathera pamenepo sanamvekenso sitikuziwa kuti masiku ano akuyendera iti koma imene ndi nkhani ya mr wani abambo odyera azimayi makobidi ndikuanamiza azimayi kumakhala ochenjeranso nthawi zinezi munthu kumangolonjeza ati azimayi ena amangoanamiza kumangowauza kuti iweyo posachedwapa ukaona amayi anga iweyo posachedwapa ukaona amayi anga iwe chaka chaka chinanso chaka chinanso akama akamauza choncho nkumaonesa chikondi mameseji daily basi amaona ngati kuti mamuna okhazikika mamuna wachikondi imeneyo nde nkhani ya mr wani zikomo kwambiri